Saludu a totus e benevènnios a Contanos, unu podcast chi pertocat cale si siat argumentu de interessu. In cada puntada un'òspite diversu nos contat de una chistione chi l'agradat, respondet a unas cantas preguntas meas e nos consitzat puru carchi libru 'e lèghere.

Belle a totus nos agradat a biazare, mescamente como cun sos bolos low cost, sos telefoneddos e internet est diventadu fintzas meda prus fatzile a biazare e pro cussu su bonu unu biazigheddu donzi tantu nos lu faghimus totus. Nos piaghet a bìdere logos, nos piaghet a intender limbas, a tastare màndigos, a bìdere fintzas caras diversas e colores chi non bidimus in logu nostru. Podet èssere su nie subra sos montes o su sole oru 'e su mare e s'ispiàgia. A bortas ca sunt cosas chi tenimus in Sardinna etotu, ma unu girigheddu nos agradat gai etotu a nos lu fàghere Però e si preguntades a chie si siat, li preguntades a inue dias bòler mòere in biazu ocannu, su prus mi pesso ant a narrer belle semper sos matessi logos. Ma poite? Ca b'at logos pesso chi pagu prus a mancu connoschimus, mancari petzi dae sa televisione o dae sas fotos in Facebook. Ma a mimmi, po narrer, mi diat aggradare unu bellu viazu in Giappone

E duncas s'interessu o sa gana de andare a inie nos benit mescamente dae cussu. Si pensades a sas tzitades americanas, no? po narrer Los Angeles o New York, unu paragone, sunt tzitades chi acostumamus a bier cada die in televisione dae cando semus criaturas e chi duncas pesso a totus nos benit gana de las bisitare pro bier si est aberu gai su chi amus bidu in televisione, chi buffant semper cuddu cafè a barolu, chi giughent totus bete vitura manna chi sas istradas sunt mannas e ladas e bene aderezadas. A su contràriu peroe mi paret chi b'at tzertos logos in su mundu chi nemos los lùmenat, chi non connoschimus ca nemos nos los mentovat ne in televisione ne in libros e mancu in Facebook no est cada die chi nos essint. Antzis iscommito chi si bos naro de mi los amustrare in una cartina no ischides mancu bene bene inue sunt. Ca si bos naro a pessare a s'Asia, po narrer comente continente, ite bos benit a conca? Si bos nau a pessare a sa cartina 'e s'Asia, pro bene unu pessat a sa Russia chi est bete cosa manna, sa Cina chi est gai totu bete paisu mannu, in zosso b'est s'India, mancari carcunu prus informaeddu ch'acatat s'Iran e mancari carcunu fintzas sa Mongolia Calchi nostalgicu de cando bi fiat su comunismu, ma in mesu de totu custu b'at unu bete tretu mannu, miliones de chilometros cuadrados, unu terrinu chi no acabat mai, chi est a supra de s'India e de su Pakistan e a suta de sa Russia, paret a beru chi no b'apat nudda in cue cando pensamus e invece s'Asia de mesu o Asia centrale chi siat essende serente a civiltades che a sa russa, sa cinesa, sa persiana e s'indiana, est istadu su coladorzu de civiltades mannas e antigas in s'istòria. Sos nùmenes de custos paisos mancari est fintzas fàtzile a los ammentare ca acabbant totus in stan, chi poi cheriat nàrrere terra o logu o paisu in persianu, Tajikistan, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghizistan. Totu paisos chi non connoschimus però segundu 'e mene e chi a mie mi nessi mi bestin de curiosidade, mi bestin gana de los connosser menzus, de ischire comente sun e ite limbas chistionan e ite mandigan, ca nemos los lumenat mai mancu ca bi sun. Fintzas a su millenoighentos nobantunu custos paisos fiant totu suta s'Unione Sovietica, Ocupados o repùblicas autònomas, su chi cherides, oe no est a faeddare de custu. Prus a prestu est a chistionare mancari de sa definitzione de Àsia Tzentrale chi daiant sos sovièticos e chi fiat custos paisos, Tagichistàn, Turkmenistan, Uzbekistan e Kirghizistan ebbia. Ma a pustis de s'indipendèntzia e de sa fine de s'Unione Sovietica, su Kazakistan puru si ch'est andàntu e oi in die, segundu s'Unesco, sos paisos sunt custos chimbe. Ma istoricamente sunt prus antigos meda de s'URSS. Ca totu custu tretu dae su mare Càspiu fintzas a sa Cina, Chi custa fiat sa via 'e sa seda, fiat unu coladorzu fondamentale pro su cummèrciu e difatis dae custu comintzamus a cumprèndere pro ite sas potèntzias coloniales ant fatu sa gherra in custos logos, non solu ca fiat unu coladorzu pro arribbare in Cina e in Ìndia, ma puru ca sunt paisos càrrigos de risorsas naturales, che a su gas, su petròliu, ma fintzas minerales. che a su ràmene e su molibdeno. At a èssere po cussu chi su 1904 su geògrafu inglesu Halford Mackinder nareit chi chie si nche seret leadu custos paisos diat àere cumandadu su mundu. Ma tando, proite est chi non nd'ischimus belle nudda de custos logos? Sunt logos antigos meda, comente apo nadu, ch'an acatadu restos chi tenent prus de trimìza annos de istòria. E giai su battoschentos avanti Cristo Sa civiltade sogdiana crescheit puru gràssias a su cummèrtziu intre sa Cina e s'Europa e fraigheit tzitades famadas che a Samarcanda e Bukhara, pro nàrrere. Sos sogdianos abarreint su pòpulu printzipale in custos logos fintzas nessi a su sèculu de sete, a s'otighentos, a pustis de Cristu, cando s'imperu musulmanu de sos Ommàjades a primu e de sos Abbàssides a pustis arribban e islamizan Est a nàrrere chi zughent sa religione musulmana in unu logu chi fiat istadu paganu fintzas a tando. Est in custos sèculos chi in custos paisos e tzitades naschein iscientziados famados chi pensamus semper chi fiant àrabos o persianos ca iscriian in àrabu o in persianu, in custas limbas. comente a Al-Khawarizmi, Bairuni, Farabi, Ibn Sina, chi poi si narat Avicenna in italianu. E, totu custos venian dae custos paisos. Est a pustis, cando arribant sos mongolos de Gengis Khan in su 1250 e isperdent sos imperos musulmanos in Asia, chi custos paisos che perdent custu ruolu istoricu chi tenian innantis, Petzi unu pagu suta Taimurlang, chi est Tamerlanu in italianu, resessin a torrare a tènnere a su nessi sa tzitade de Samarcanda, unu pagu de cuddu ruolu istòricu a ùrtimos de su milletreghentos, ma non durat meda. A colare cue, pro su cummèrtziu, duncas, diventeit prus caru e pustis s'istòria de sa Via 'e sa Seda e de su cummèrtziu in su mundu càmbian, ma non pro s'Asia Tzentrale ebbia, pro totus ca cando sos europeos arribban in Amèrica in su millebattochentonnovantaduos, già l'ischimus, cambiat totu, ma fintzas ca sos europeos comintzan puru a adderetzare in Asia colende dae su mare a fùrriu de s'Àfrica e duncas sas vias antigas de sos mercados e de su cummèrtziu in su Mediterràneu e in s'Asia pèrdene de importu e duncas s'Asia Tzentrale puru, da essere su centru de su mundu, comente naraian in su Medioevo, che diventat unu logu attesu e ispérdiu, ca non nch'at prus impérios fortes e potentes isprainados cumandande custos territórios. Che fiant peroe impéros prus minores, sos cinesos a un'ala, sos persianos a s'àtera, a fùrriu de custos territórios sonande e dae susu comintzeit puru a iscampiare sos russos e s'impériu de su zar, chi eh, fiat in cherta sempre de imbucare e de occupare custos logos. So incruzande meda s'istòria, ma chena intrare bene bene in su contu, a sa fine sos russos resessin a leare su cumandu in Asia Centrale in s'Otighentos, in su seculu de deghenove. Est inoghe chi comintzat s'istòria moderna de custos paisos, totu sos paisos chi connoschimus oe in die, chi bos apo mentovadu in antis, e chi no esistian galu comente paisos indipendentes o fintzas chin làcanas intre issos e chin frontieras intre issos, e duncas sos russos in s'Otighentos a lùmene li ponent petzi Turkestan, non fian custos chimbe paisos chi apo lumenadu innantis, fiat unu una regione de s'imperu russu chi si naraiat Turchestan, est a narrer su paisu de sos turcos, proite de sos turcos, ite ch'intrana sos turcos, e Turchestan cheret narrer su paisu de sos turcos ca custos populos faeddan totu limbas serentes o assimizantes a su turcu Eh, custu francu sos tagicos de su Tagikistan, ca issos chistionan galu como in persianu, eh, li naran limba tagica, ma est pintu e filau a su persianu, eh, mancari l'iscrian in s'alfabetu cirillicu, ma est persianu. S'Imperu Russu però in s'Otighentos si pasat iccue, in Asia Centrale, no imbucat ne in Afganistan, mancari esseret dèbile e serente a custos paisos, ma detzidit, de acordu cun sos inglesos, de lu lassare comente unu paisu in mesania a metade intra s'India, inue cumandaiat s'Imperu Britànnicu, e s'Asia Centrale totu. E no illònghiat mancu cara Oriente, ca sos russos si ponent de acordu puru cun sos cinesos e lis lassan sa chi oe est sa provìntzia de su Xinjiang, inue bivent sos Uighur, chi de, chi de seguru azes intesu ca est una de sas minorias musulmanas chi eh, su Istadu cinesu chircat de de-islamizare. Dae tando, in s'Otighentos, custas lacanas e frontieras eh, abarrant sas matessis e naschit s'Asia Centrale comente oe podimus nàrrere. A su comintzu s'Imperu Russu non teniat interesse a cambiare ne s'istile de vida ne sa politica de custos paisos e in prus non che fiat una resistentzia politica contra sos russos ca a pustis de seculos de isolamentu sa majoria de sa zente non ischiat nè a lèzere nè a iscrìere, cumandaiat su logu sas autoridades religiosas musulmanas. E fiat una debilesa econòmica, ma culturale puru, podimus nàrrere. Est solu a pustis, a ùrtimos de s'Otighentos, chi sa Rùssia càmbiat s'economia de custa zona pro su torracontu 'e s'imperu, est a nàrrere chi, comente a totu sos imperos coloniales ite faghet, comintzat a bogare e a si che leare sas matèrias primas ca custa zona nd'est càrriga a isticu. E comintzat puru a apèrrere iscolas russas in ue s'imparat su russu e sa literatura russa. Sas elite de custos logos, comente in àteros logos puru, in ue b'est una debilesa culturale e econòmica pustis de èssere istados isolados in intro de imperos mannos e minores, fortes e dèbiles, custas elite s'identìficant a bellu a bellu cun sa cultura e s'istòria russa e ca fortzis no aiant cussèntzia de s'istòria issoro, custas elite isvilupan un'orgògliu de fagher parte de s'imperu russu, ca fiat un'imperu mannu ma fintzas un'orgògliu de faeddare sa limba russa etotu, de connòschere sa literatura russa, chi già l'ischimus est una literatura rica meda. Custu càpitat mescamente in Kazakistan, chi però est un s'ùnicu pòpulu chi at una làcana cun sa Rùssia e chi mancari gai sunt fintzas su primu pòpulu chi isvilupat cussèntzia de sa limba e de s'identidade sua kazaka. e aperit sas primas iscolas in limba kazaca. A pustis de sa prima gherra mondiale, cando su 1917, a pustis de sa rivolutzione bolscevica, s'Imperu Russu diventat s'Unione Sovietica, e totu custos paisos fiant una cosa ebbia, comente apo nadu non b'aiat sas frontieras chi connoschimus oe in die, fiat su Turkestan de s'Imperu Russu, Custas custas lacanas las ponent sos sovieticos etotu in sos annos vinti e trinta de su Noighentos, ca mancari fiant dèbiles e non fiant unu pòpulu ebbia cun una limba comuna, però e teniant cosas in comune, mancari gai sa majoria, belle su novanta po chentu, fian e sun galu como musulmanos, e su prus fian pòpulos de limba o de tzenia turca, comente apo nau, no francu sos tagicos, sun totu pòpulos chi faeddan limbas serentes a su turcu. E infatis pro afocare cale sesiat disizu de indipendèntzia, primu in su millenoighentos bintibator naschet sa Repùblica Sovietica de s'Uzbekistan, a pustis in su millenoighentusbintichimbe su Turkmenistan, in su millenoighentusbintinove su Tagikistan e in su millenoighentustrintases su Kazakistan e su Kirghizistan diventan pro sa prima borta in s'istòria issoro istados mancari no indipendentes ma repùbricas in intro de s'Unione Soviètica cunforma a sas làcanas e a sas frontieras chi esistin galu oe in die. In prus ite faghein che serren sas moscheas e sas iscolas islàmicas privadas e sigomente s'Unione Soviètica etotu fiat sola e isolada dae su restu 'e su mundu, mescamente in custos annos, sos musulmanos in custos paisos che abarrant inserrados intro de custu Istadu, de custu Imperu Sovièticu, ma mescamente foras de sas currentes de sas cuntierras, e de sas debatas de sos musulmanos in su mundu. In prus sos sovieticos, comente a totu sos regimes autoritarios, totalitarios, ditatoriales, imbentan un'istitutzione nova, imbentan su Sadum, est a nàrrere una amministratzione ispirituale de sos musulmanos in Asia Centrale. Ed est tràmite su Sadum chi su guvernu de Mosca eh, detzidiat chie fiant sos mufti, sos imam e sas àteras autoridades islàmicas in custos chimbe paisos. E si podet pensare, custos mufti su traballu issoro fiat a fàghere a modu chi sa polìtica soviètica esseret tentu una giustificatzione islàmica, chi sos musulmanos in custos logos no esseren cunsideradu su guvernu sovièticu anti-islàmicu, comente faghein, tràmite sas fatuas chi solu unu mufti est a nàrrere un'espertu de sa religione islàmica, un'autoridade de sa religione islàmica, podent bogare, sunt is parres religiosos chi isceti custas autoridades podent bogare. Mancari gai però, e mancari su guvernu sovieticu si vantaiat de custu Sadum comente a unu simbulu de libertade e de diritos pro sos mussulmanos b'aiat praticas e traditziones islàmicas chi custos musulmanos e totu podian fàghere petzi a cua, a sa cuada, pro nàrrere podian interrare sos mortos cunforma a sa manera islàmica solu faghende·la a sa cuada, ma atteras cosas puru, però una cosa bona la fagheit s'Unione Sovietica, est a nàrrere, ma già l'ischimus, chi sende un'economia comunista azudaiat s'economia de custos istados cun sa punna de las fagher crèschere eh, pro chi no esseret abarradu peruna disuguagliantza intre sas repùblicas sovieticas, eh, intre repùblicas ricas e repùblicas pòveras che a custas. In prus custas fiant repùblicas chena infrastruturas eh, e a puntu de no àere pro nudda un'economia issoro. In càmbiu però eh, donaian sas richesas de su territòriu issoro, su cotone de s'Uzbekistan, sos minerales e su gasu de su Kazakistan, e ètaros e ètaros de terrinu chi ponian pro fàghere isperimentos nucleares e chi galu como eh, lassant trassa in s'ambiente e in sa salude de sa zente. S'Unione Sovietica aiat un'economia centralizada, già l'ischimus, duncas totu depiat torrare a Mosca, e duncas de sas richesas de su territòriu a custos paisos lis abarraiat pagu. Però mancari gai non pediant s'indipendèntzia, pro no pèrdere sos agiudos econòmicos e pro no pèrdere sa seguresa fintzas militare chi s'Unione Soviètica lis davat. Pro narrer, s'isfrutamentu de sa terra e de s'abba de su lago d'Aral, chi est a metade intre Uzbekistan e Kazakistan, e fiat unu tempus mannu, bete lagu mannu de sessantotto miza chilòmetros cuadrados, lampu, sessantotto miza chilòmetros cuadrados, est belle tres bortas sa mannària 'e sa Sardinna, oe custu lago d'Aral ch'est belle totu sicadu e non b'est prus, ca sos rios chi ghetaian a su lagu sun istados isviados ca servian pro abbare sos campos de cotone a coltivazione intensiva chi c'aiat in Uzbekistan. A pustis de su millinoighentonovantunu, cando est iscorriada s'URSS e sun nàschidas sas repùblicas indipendentes chi connoschimus oe, A su comintzu pariat chi esserent andande cara a sos diritos umanos, a sa democratzia, a sa libertade, ma no est gai, ca sas matessis élite chi cumandaian cando che fiat s'URSS sun abarradas in cue. Bastat de ammentare chi a pustis de su millenoighentonovantunu, tres de custas repùblicas, su Turkmenistan, su Kazakistan e s'Uzbekistan, a pustis de s'indipendèntzia, ant mantesu su matessi presidente.

Nazarbayev in Kazakistan, mantenende sa matessi polìtica de in antis, mancari non siant prus repùblicas comunistas, però su sistema polìticu est abarradu su matessi. E a dolu mannu, galu oe custos paisos abarran isserrados, cun pagos cuntatos cun su restu 'e su mundu, cumandados dae guvernos prus ditaturas chi no àteru e cun economias depresas mescamente ca, mancari tenzana semper cuddas richesas in suta 'e terra, su bonu sunt terrinos bòidos, desertos e chi mancari apan istèrrida de terrinu manna b'at pagu zente, su Turkmenistan e su Kirghizistan po nàrrere tenent a fùrriu de sete miliones de abitantes, su Tagikistan deghe miliones, su Kazakistan, chi est unu de sos istados prus mannu de su mundu, tenet binti miliones de abitantes ebbia, e su Uzbekistan trintases miliones. Ma paret meda no fintzas custos trintases miliones de su de s'Uzbekistan ma bazi abbadiae sa mannària de custos paisos e sa densidade de sa populatzione. E mancari gai, mancari sian istados in intro de un'Unione Sovietica totalitària e centralista prus de chent'annos, tra Unione Sovietica e Imperu Russu, cherzo narrer prus de chent'annos, totu custos paisos an mantesu sa limba issoro. Est intrau fintzas su russu, basicamente sas tzitades, però su cazacu, su turcumenu, su kirghizu, su uzbeku, totu limbas serentes a su turcu, sunt torradas a diventare limbas oficiales, e gai totu su tajiku, chi a sa fine est iguale a su persianu, chi faeddan in Iran e in Afghanistan, est torrau a diventare oficiale. Cheret a ammentare puru chi su persianu lu chistionant fintzas in àteras regiones de custos paisos, e pro narrer totu sa zona fùrriu de Samarcanda e de Bukhara in Uzbekistan, eh, s'intendet prus eh, faeddando in persianu chi no in russu o in uzbecu. Eh, Samarcanda e Bukhara sunt duas tzitades chi ant mantesu un'eredidade culturale manna e antiga chi si biet in sos palazzos e in sas moscheas, però sunt fintzas logos chi ant mantesu un'eredidade sovietica chi si biet mescamente in sas capitales, de custos logos, Ashgabat in, in Turkmenistan, po narrere, chi est custa tzitade totu bianca, chichina, eh, Astana in Kazakistan, Bishkek in Kirghizistan e Dushanbe in Tajikistan. Dushanbe poi cheret narrere lunis, ca su lunis faghian unu mercau importanti in custa tzitade in su tempus. Eh, no isco Ma deo tenzo gana de mi fagher unu viàgiu in d-una de custas tzitades, ch'apo bete curiosidade manna e bete disizu de mi bider sos logos chi no intendo a sa zente mentovendelos e chi an una richesa istorica, culturale e de civiltades chi non connoschimus segundu mene. Azis ascurtadu Contanos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. Si abbaidades in sa descritzione de custa puntada bos apo lassadu unos cantos acàpios e ligàmenes pro connoschere mezus custa chistione chi amus isterridu oe e fintzas sos riferimentos a sos libros chi apo mentovadu e acatades puru sa e-mail mea si mi bolides inviare preguntas o commentos. Custu podcast l'apo fatu deo, Alessandro Columbu, cun s'azudu de sos òspites ebbia. Adiosu.